ee ndị be anyị daalụkwanụ ee o nwere ife anyị sị ka anyị kwuo agba gbasalụ voice note ahụ ma sị na ọ voice note ka ọ nkata a kpara akpa na e jere ịyọ ndị Fulani o nwere ebe ọzọ anyị chọrọ ka anyị kpọọrọ ụnụ ka ụnụ nụrụ maka na ka anyị na-ata ụfọdụ ụta maka ibinite ụdị ọnọdụ ahụ o nwekwara ndị metara ya ọfụma o nwere ife ndị oyibo na-asị for the record sake o kwesịrị ka anyị kpọọrọ ụnụ ngwụcha maka e nwere ike ọ dụzie ka ụfọdụ ndị okenye anyị nwelu na-emezi ife sọrọ ha ụfọdụ ya-asịzie na o nweghị uru ndị okenye bara o nwechara ndị ndị ezigbo okenye o nwere ndị kwujọrọ ife ahụ ka ha anwakwana ya anwa mana tupu m kpọọrọ ụnụ nke a ka m kọwatara ụnụ unu ma na tupu e nwee 1966 coup nke Jenụwarị 15 ahụ nke a sị kpatara ọgba aghara a sị na o nwere nkata ndị ọzọ ka na-akpa mụnwa amụghọ mana m na-ekwugodo nke m gụtara n'akwụkwọ mana a sị na o nwere nkata ha na-akpa ị nụgasịa ọtụtụ akụkọ maka i jee be onye a gwa nka i jee be onye a gwa nka o nwegasịrị ọtụtụ ife e kwuru kpatara ha ji wee mee coup ahụ maka ụfọdụ sị na ọ anyị ndị a jikwu n'ime coup aha ma sị wụnụ na ọ coup ndị Igbo malụkwanụ na Ademola Ademoyega so na ọtụtụ ndekwa Obasanjo ji ọnụ ya wee kpọgasị afa i jekwuo n'akwụkwọ LT Mbu o kwukwara na ọtụtụ ndị sokwa Atom Kpera sokwa na ọtụtụ ndị so wee mee coup aha mana anyị na-enegodo anya a sị na o nwere ife na-akwado ịbịa n'ọdịnihu tupu ha nwa wee mee nke ahụ na ife ahụ ka-ebute ezigbo nsogbu ha nwa enyocha na n'ịkwụsị ife aha na-abịa n'ọdịnihu ha wee mee coup nke ahụ ọtụtụ ife na-aga ị nụkwuo ma ọtụtụ ndị ofe mmanụ ekwukwuo na na ọhọ Igbo coup mana ụfọdụ bịa na-asị na ọ Igbo coup na ọhọ atụmatụ ndị igbo ụfọdụ bịa na-asị na ndị igbo maka ndị e gbugasịrị ma ndị e gbughị o nwere ife a sị ndị ahụ mere coup ahụ kwadowere ịkwụsị ka ọ ghara ime ha ji wee mee the coup wee mee coup ahụ anyị amachaghị ife niile mana anyị na-anụ ọtụtụ akọ mana achọ m ka unu gekwa ntị nke a otu okenye onye Igbo nke na-agwa Ọhanaeze ha agakwana ụdị ije ahụ ị ma na hmm, n'ọdịnihu ọha na eze nwere ike gakwa ije ahụ mana ife eji emegasịrị ife enyonyo a gasị ma ife a na-ekwugasị wụ maka adị ama ama ka a na-awụkwa na a na-adụ ha ọdụ ka ọ wụ na adụchacha ha ọdụ etu o kwesịrị ịdụ ha ngwa gezienụ ntị ka m kpọrọ unu ya sorry network i mean credit ngwa kedu ebe m kwurutere okwu e
anyị nwa na-eje na-akpọ mitin ọ ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime mitin ahụ ọ bụ ihe m jụrụ unu yes ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla a na-eme na naijiria ihe ọbụla a na-eme ndị igbo ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị fulani na-arụ ọ ndị na ndị na-ekwuchitere fulani okwu bụ ununwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ unu adịghị akpọ igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu sị ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937 1945 1953 gbukata ndị Yoruba in quelling Wetie riots gbukata ndị Tiv o gbukata ndị Middle Belt Ahmadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-aga idip Koran to the sea na ha ga-aconquer ma igbo ma yoruba ma gịnị ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup that coup d'etat enwere coup d'etat January 19, uh, January 17th 1966 Ahmadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan

ma ndị niile mee change the army e, e, e, leadership ndị ga-acarry that coup d'etat bụ ihe mere Nzeogwu ha ma Ademulegun ha ma ndị ọzọ coup d'etat nke ha ha bụrụ supposed to be January 15th ọ ma to prevent Ahmadu Bello

na egburu Ahmadu Bello not that na onye- o nwere onye obi dị ụtọ na egburu mmadụ nobody wants killing but the Fulani want killing they want that is killing is their business now till today agha dịrị ndị Fulani na Hausa Hausa ebiligo n'ije unu abụ ndị Igbo were mma kọtụrụ history ebe history unu bidoro bụ Jenụwarị 15 na egburu eze ndị Fulani ndị Fulani gbukwanụrụ eze ndị Igbo since 1937 45 53 eze ndị Yoruba since 1962 eh, eh, na-egbu wetie campaign na na midwest midwest na na na western region na-egbu eze ndị tiv na-egbu eze ndị middle belt sị na ahmadu bello sị na ha ga-edipụrịrị koran into the sea the, the sea na-ekwu ekwu na middle belt bụ footstool ha na ha conquergo ha na ndị ọzọ ma igbo ma gịnị na ha na-aga iconquer unu abụ ndị a kpọrọ onwe unu ndị igbo unu were charcoal charcoal inyere je na-ete ndị Igbo n'iru sịnụ na a ga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo ọ ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ nọ ndị Igbo lead nọ Chukwuma leadiri ya coup ahụ ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eji iji ekwensu ahụ iji arụrụ ala ahụ si gaanị n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru ma iwu anyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma mmanwụ eke ma ndị niile pịkọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru ugbu a a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naijiria onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambassador gị na-eji mee Ohaneze gịnị ma George Obiozor yọkwụrụ ya yọbata na Ohaneze sị na ọ president general na igbo niile a na-egbu buhari gbukata gbukata gbukata o jee were ọ sị na medal were nye 82 division commander kenee ya ka o si na-egbu ndị igbo ndị nke ya o nwere ihe ọzọ ọ rụrụ nke a na-akpọ Iwuanyanwụ Iwuanyanwụ nke ya after ma otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ ị- ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị rivers igbo ka ka a rapụ ịsị na o nwere ebe igbo niile igbo dị ma ewepụ eh, eh, east central state unu na-aga n'iru na-eme ya ndị fulani a na-ekpokọ fulani niile nọ n'ụwa afrịka na ha na-eme mitin na naijiria yoruba na-ekpokọ ful- yoruba niile nọ n'ụwa ma kogi ma kwara sị na ha bụ yoruba bịakwuo na delta ma edo ụwa niile ịjọ niile sị n'ọ wa nwe mana unu niile bụ igbo ahụ sị sọ igbo bụ Igbo- bụ bụ i si n'ọka ị bịa n'enugwu ị laghachikwa bụ sọ igbo na ndị ọzọ abụrụ Igbo unu na-agba okirikiri sọ ụnyaahụ ka Iwuanyanwụ ma na e nwere Igbo na Rivers State maka gịnị maka ọ chọrọ si chịrị gawa enyena ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohaneze president general unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Naịjirịa that is uh, uh, uh, Hajia Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Naịjirịa gwasaa Naịjirịa were ọbara cover Naịjirịa na ha kwesịrị ịrịọ mgbaghara that Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Awolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafuru ọbara ndị Igbo. Kwafuru ọbara Yoruba. Kwafuru ọbara Middle Belt. Kwafuru ọbara Tiv. Kwafuru ọbara Hausa. Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. were na inyere tewe ndị Igbo n'iru Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu unu etinye n'ụgha yes Igbo should be united are you uniting the Igbo unu na-unite Igbo you are dividing and destroying the Igbo that is one truth you mentioned na a ga-unite kwa Igbo na a ga-eme Igbo nke a is this Ohaneze ndị e selectịrị consensus Ohaneze with no election nothing are you uniting the Igbo while others are uniting their people a na-ekwu okwu restructuring do you have a template for restructuring unu na-eche ihe Sultan ga-agwa unu ndị Fulani ga-agwa unu ka unu bịa sị na Ohaneze ekwugo that is what you are waiting for. Ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohaneze na ndị otu ha. Ya nwa bụ ihe unu na-aga agba okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri. Now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ. ka ụwa niile nụ na unu nwa dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani unu gburu criminal unu gburu bloodthirsty dog hound not that anybody wanted to o nwere ndị Igbo okay Igbo na-aga ịrịọ arịrịọ igbu Ahmadu Bello na Balewa was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa was it the Igbo that sent Nzogwu and Co to go and kill Ahmadu Bello Balewa. We, we, the, the, the Igbo have reason to stage a coup d'etat. Nke a unu na-ekwete nọ Igbo coup was there an Igbo coup? Hmm. Even if it is half a man or one quarter man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man. uh, you, that, that they killed an Igbo man, even if he was he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were charcoal. Eh, Chineke Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu zọpụta ndị Igbo na Naịjirịa zọpụta ndị Igbo n'ụwa we are for restructuring Nigeria ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo onye ọbụla ga-edevelop dị mma do you have a template for restructuring you Igbo going round unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ this Fulani killing Nimbo onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello the killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing these ndị 82 division onye ọbụla Fulani ọbụla etinye na 82 division ọ nọkata ọ sị na enwere war ndị ESN ebidogo war insurgency o jee gbuo ụmụaka Igbo gbuo ụmụaka Igbo gbuo whereas there is no war in Igbo land no insurgency anywhere ndị dinosaurs kpọrọ onwe ha ọhaneze ha jee na-eme dance to the script of ndị a, ndị Fulani ndị e gburu na Nimbo ndị ọhaneze have you even issued a statement

ndị a ji chakolu jiri pọtọpọtọ jiri mamịrị poisons mixie na-ete ndị Igbo n'iru ihe unu ga-agba nkịtị ebidogo i chere na o nwere ihe unu mere ga-eme a sị onye Igbo bịa chịwa Nigeria because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo

buried alive buhari na ndị otu ya mere ya ruo taa ruo echi na they are still killing today unknown gunmen they introduced in igbo land many families are missing their children others are crying in vain there are still people na onweghị ihe ha mere they are being held in jail lee nwa afọ ala igbo e ji na abuja nwere ihe o mere igbo ka e ji ihe ahụ onweghị ihe unu mere ụwa niile na condemn sị na o nweghị ihe Nnamdi Kanu mere sị rapụ ya unuwa bụ these dinosaurs kpọrọ onwe ha ọhaneze unu sị kama unu ga join for his unconditional release you say you are going to observe the trial the proceedings to know what to observe oh, ihe anyị na-ahụ n'ụwa ihe anyị na-ahụ n'ụwa chineke meere igbo ebere this sort of entities imposed on the igbo people as leaders o nwere oge anyị sịrị ka igbo bido agha o nwere oge anyị sịrị ka igbo bido ọgụ kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje when you know that those things will be written into history that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. Ndị Fulani egbugo approximately estimated 60 million people in Nigeria in the space called Nigeria since 1803. Now ndị Igbo na-aga yiri uwe a a na-akpọ ya mea culpa na ọ bụzi unu dị guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Ndị anaghị ite ndị Igbo inyere n'iru. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Uh, uh, Osadebe will never be happy with them. Chinua Achebe will never be happy with them. Amabibi Shirim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije a, iwere inyere tee ndị Igbo n'iru tee na- ndị ndị Naijiria itekwu ịha itekwu ndị Yoruba inyere n'iru ite Tiv inyere n'iru ite mmadụ niile inyere bido ubet inyere ite Awụsa inyere n'iru na-aga nga- ngagharị arụrụ ala a na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe ndị igbo a kpọrọ onwe ha igbo igbo iji this eze nke a nke a e were 20,000 naira tinyere ha n'envelope they sell the igbo nation That- that- that's the thing anyị na-ahụ onye ọbụla na-ahụ ya na-acomplain na-acomplain na-ahụ ya o mere unu ka o nwere ihe na-eme I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọ bụ n'aka ị na-agwa ihe emere gị na-agwakwa gị alaunchịkwana akwụkwọ ahụ with this mindset degharịakwa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani Igbo never Igbo never arranged any coup d'etat the Igbo never killed Ahmadu Bello or Balewa it was some army officers yes led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat and that coup d'etat saved Nigeria

ma chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị igbo n'aka unu ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị igbo igbo with one voice anyị na we are even thinking na aka ndị a kpọrọ onwe ha Ọhanaeze Igbo dị na dị na njide e jidere Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu you know like I do was not fighting Nigeria

He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money. They destroyed the economy of Igbo land with the help of factions of their army. Ihe ụwa niile ma mana unu nọrọ na-eme na-eme rụkwụrụkwụ nọ ndị Igbo rụkwụrụkwụrụkwụ mgbe unu ga-eje ụkwụ ga-akpọ ha n'ebe ahụ ha na-agagharị because they are wicked souls ndị a na-aga ije ahụ very wicked human beings a gwara unu jee ọgụ is there anybody telling Igbo people to go and fight a war no is there anybody why not come and organize yourself and be united and watch what is happening going to happen under Tinubu and watch the Yoruba people are angry Igbo people Igbo masses not you people eh, Igbo masses are angry Niger Delta angry Ogoni angry Ijo angry Urobo angry Bini angry

ihe a ha na-eme that is why Isiguzoro na ndị ọzọ kwuo okwu a na-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-apịta na-apịta why not mee na akọ bụ ije ahụ ime ka e nwee ndị nke ga-eme ka e nwee template for restructuring kwado a na-emezi invite ndị Ọhaneze na South and Middle Belt Forum a ma na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọghịrị rubbish

um, uh, please ị ma na abịa uh, this this type of thing gwakene ya onye Igbo ọzọ na-abụrọ that small circle of traitors traitors ndị akpa ha na-adị eju eju i don't have a kobo in, in my bank i don't have a kobo in my life but my thinking is correct i don't even want that money

money is just for my little case but ndị ọzọ akpa ha dị eju eju they are never they've taken all the monies in the world but never satisfied with anything ọ ihe unu na-aga ime gwakwa ha na mụ nwa sịrị mụ onwe nwa ogbenye ha kwụsị ije ajọ ije ahụ ha na-eje jegbuo onwe ha ije ọjọọ ije arụrụ ala a ga-ede ya na pepa na ndị Igbo jere ịrịọ Fulani arịrịọ Chineke ekwela ihe ọjọọ Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme ịrịọ eh, Fulani arịrịọ ọnụ Fulani ha arịọgo arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937 45 53 ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66 ogbu ha gburu ndị Tiv ogbu ha gburu ndị Middle Belt ogbu ha gburu North anyị gbara gị they've killed almost 60 million people Hausa people are now telling, accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020 under Buhari okay o nwere ihe m ga-ezitere gị now m mechaa ya m zitere gị ihe ndị Hausa na-ekwu now gụọ ya tupu unu ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga ajọ ije ije arụrụ ala ije amaghị ihe Eh, ọ bụrọ akọ na ije ka unu na-aga nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ nzuzu na ije ije na nzuzu iberibe ka a na-akpọ ya iberiberism bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga so biko uru eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe i dere n'akwụkwọ ahụ

for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking uh, uh, uh, officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unu na-eme accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. Were powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru were inyere na-ete ndị Igbo na-enwerọ ihe ha mere n'iru

unu na-aga aga ije ije ije iberibe nzuzu na ije unu kpọrọ akọ bụ ije lee na-akọ onye nzuzu na-akọ so uh, i don't accept that thing were this voice mail m nye ha ha jegbuo onwe ha n'ije ọjọọ Sir Prof. ka ha jegbuo onwe ha n'ije ekwensu Sir Prof ọkwa ị fụ ọkwa ị fụ time na-akụ mgbe m ji efu ihe a ọkwa Chukwu na-alụ ya bụ ọlụ a. This uh, discussion, this, this, uh, this conversation anyị a is recorded. You have done a great review. Ọkwa na emelu mmadụ invite. Ọkwa chukwu ihe in fact na Iwuanyanwu himself na iji anyị jee na mgbe ọ sị na ya achọghị Ohaneze chairman eventually pressure tinye there. I, I have not told you. He presented me to Ohaneze NEC sị m ọ gịnị ka m chọ. ka Ohaneze NEC meelu m m sị ya nothing m sị ya don't mind the way i ji bata n'oche a na what God desires to see you bụ the legacy you leave at your exit and that is what exactly you're, you're talking about it does not matter m sị ya na ọ mata nke i si bata n'oche a na ihe matara bụ the legacy you're going to leave and my this book is going to guide so na ọkpụkpọ kpọrọ m there bụ to at least to be part of this information m na-enye gị and the the documents ha na-ecirculate bụ na a na-eje ịyọ ha ayọbagodu sef ejebeghị eje Chai! ha ejebeghị eje Chai! okay so na ihe in-depth knowledge a i nye m bụ a great review na ọ bụrụ na enwere need ihe a ga-ayọ ayọ na enwere ndị ọ bụ ha kwetara ịyọ Chai! not ndị Igbo So you have given me an in-depth analysis.
Oh, Chineke, mere ndị Igbo ebere.
Yeah. So, and, and uh, it's a shame, it's a shame na nke anyị na-ekwu n'ụlọ bụkwa na ofu ofu one unity ahụ and ya bụ ndị anụwa na-eje na na sponsor to split ndị Igbo is going ahead to split okay ịkpọrọ alụsị mmadụ eke

thanking the Fulani for eradicating, wiping out the Middle Belt, thanking the Fulani for the atrocities, unknown gunmen, terrorism they impose on Igbo land, the East, the South, the Middle Belt, Nigeria as a whole bụ ije, bụ ije ndị kpọrọ ụwa niile akpọgo ndị Igbo ndị nzuzu because ha nwere mmadụ o nwere onye gwara ha meenụ ihe a eme echena ya eche a na-ebu ụzọ chee ihe eche tupu emewe ya eme leenu na ha ebidogori ebidogo ebe o nwere onye bịara meeting kedu isi onye gwara ha ji eme ya kedu onye ha na-emezi ya maka ya ihe a bụ ozi ndị fulani na-edunye ha ha na-ejesi bịa rịọ ha ha rịọgbuo onwe ha God will punish all of them devil will punish all of them individually and collectively ndị na-eje ije arụrụ ala leenu leenu kedu who knows kedu mgbe e debatiri kedu mgbe e nwere ezigbo ime obi is there any ọhaneze functioning

ka fulani kwụsị ndị igbu ndị igbo ka ha kwụsị igbu ndị nigeria ha jee shame on all of them shame on the so-called ọhaneze of, of iwuanyanwu faction ogbonnia faction shame on all of them

Hey, hey, continue. Unu gawa n'iru n'arụrụ ala unu. Unu na-arụsa ndị Igbo. So onye Igbo pụtaziri n'ahịa na north ma west ebe niile. We read the news na ndị Igbo na-aga ịrịọ ndị Fulani arịrịọ. Oh, mene mene tekel upharsin. ee agụ amụọ atụrụ anụ ọfịa igbo bụ agụ lee ndị na-achị ha ụdị ndị a bụ ndị a chọrọ ka ha bụrụ ndị isi ọhaneze o nwebu oge a na-etinye lee ihe George Obiozor bịara Peter Peter Obi not a single day he made a statement condemning the killings in Igbo land by Buhari and his terrorist organization called federal government

because they are now also against Tinubu. They don't want anything good for Nigeria. The, the, the peace and stability is alien to their culture. It's iconoclasm, destruction. bụ ihe e ji mara since ha rapụ Saudi Arabia bịa North Africa na-agagharị batazie Nigeria thinking Nigeria is now their chosen homeland ọ ndị unu na-aga ịrịọ ndị Ohaneze na-aga ịrịọ and now we will want to see the list of the clowns clowns going to beg the Fulani clowns ndị ị ma ihe bụ clown ihe a na-ekiri na nzuzu ya mhm. na-aga beg Fulani then you are begging the Fulani for 20 dead men mhm. when will Fulani beg you

ga na-eme yet ha ma nọrọ they are nothing to history none of them will remain tomorrow Obasi Igwe will be remembered till eternity nke ha kwụsịrị ugbu a mm-hmm. that's the thing because they have nothing to offer than betrayal of their people if, if we the thing hmm. gwakwa ha kwụsị ije ahụ

that wicked, wicked journey they have undertaken, paid for by the Fulani. Paid for by the Fulani. We know. Na-eje ihe a. Eh? Ị na-ede akwụkwọ, ọ bụrụ onye Fulani dere ya, they give him oil well, billions, ụbọchị a ga-launch ya. O nwere ihe ị dere ga-apụtara ha anything because they know the truth and they don't like the truth. hmm. so unu na-aga ịrịọ e, na e gburu Ahmadu Bello na Balewa when will you also rịọ for ndị Ahmadu Bello na Balewa gburu eh, eh, that is that is the the ihe mgbawa obi unu na-eme rụkwụrụkwụrụkwụrụkwụrụkwụ something you should clear yourself from let them be talking it Inside them, they know that Balewa and Ahmadu Bello are murderers, villains.

Yes, those people, ndị na-aga ije ahụ, they are guilty, not the Igbo people, not Nigerians, not Yoruba, not Tiv, not Middle Belt, not Hausa. Ha jegbuo onwe ha n'ije ọjọọ, ije arụrụ ala na ije ekwensu. Biko, thank you. Chineke ga-emere Igbo ebere, mere ndị Naijiria ebere. Eh, ihe anyị mere ebe a bụ a divinely induced review.

I will do that. Send it around ka ha nụ ya. Mm, I will do it. Ọ ya ma nke bụ akọ na ije. Ọ bụrụ ekwensu n'ije ahụ, nzuzu n'ije ahụ ha na-eje. Ha rụgbuo onwe ha n'arụrụ ala. Rụgbuo onwe ha n'arụrụ ala. Each time I see Ohaneze, who are the, this Ohaneze doing this evil, committing these atrocities? against the Igbo nation, against Nigeria, against the Yoruba, against the Niger Delta, who are committing these atrocities against the Ogoni people. ị mara ihe dị n'Ogoni na Ijaw ị mara ihe dị n'ala yoruba na Tiv na Middle Belt ị mara ihe na-eme na ndị hausa ka ọ bụ n'igbo buhari came deliberately to destroy the igbo economy

rubbish that is being, is being imposed on Igbo human beings. Oh, Chineke mere anyị ebere mere ndị Igbo ebere nke ka njọ abụrụ na a lụrụ ọgụ gbuo Igbo nke ka njọ bụ this evil leadership ndị Igbo nwere imposed on the Igbo nation this organized criminality against the Igbo people by the Igbo people it's a different thing na a na-emegide ndị mmadụ is quite a different thing that they don't have any leaders eh, mere ndị Igbo ebere Chineke kere ụwa n'uju ya mere ndị Yoruba ebere mere Tiv ebere mere Middle Belt ebere mere ndị Hausa ebere mere Kanuri ebere

Mm -hmm. I am in my computer now and I'm going to send it to the Igbo all over the world. Yes.
mee ya ihe a bụ ihe ị ga-emere ndị Igbo before Igbo amara na ị bụ ezigbo Harvard ka Igbo mara ihe a ọ bụrụ ya if that news comes out na na o nwere ndị Igbo jere ịrịọ ụdị arịrịọ a ihere emego ndị Igbo worldwide forever Igbo will ka e send ihe a ka a stopwa ndị a m nakwa agwa gị agwa o the chair the chairman of that uh, move i have his contact m ga-esi ya nwa go the first na onye nwa dị onye sị na ya ejego nka je nka je nka je nka send kwari ihe a ya nwa ka ọ ya nwa bụ the main person ya nwa bụ the main person who said he started on it before even Ohaneze came and took over jekwa agwa ya na ya kwụsị ya ya ya kwụsị ya ije ahụ na-eje ọ bụrọ for ndị Igbo mm. o nwere ihe m gwara gị n'ebe a bụ sị ndị Igbo jewe ọgụ mm. o nwere ihe m gwara gị n'ebe a sị ndị Igbo jewe lụsịwa ndị ọbụla ọgụ ọgụ niile a na-ajụ na Naịjirịa ha nwa na-akwakọba ịlụsị imegide ndị Igbo Igbo have never lifted a sword against the Fulani or anybody

ee eh, ndị be anyị ọ dụ ọtụtụ ife e kwuru mana ife anyị bịara kịta awụ ịtọch light on this matter ịtọch light ya etu anyị si afụ site n'ife ụnụ nụla a sị na Ọhaneze ejegori ịyọ mgbaalụ na ha ejewego ije gasị dị na ya ee eh, mana o nwere ụfọdụ sị m unu emekwana vidiyo a unu emekwana vidiyo a ee na Ọhaneze na Iwuanyanwụ ekwugo na Ọhaneze aha ayọ mgbaalụ ụnụ aghọtahadị ife na-aga a na-agwa ụnụ na Ọhaneze ejewegoro ije ndị na-eje ụdị ife a o nwere ajụjụ a na-ajụ kelee ebe ndị Igbo nọ kpaa sị ụnụ zije ụnụ ozi ụnụ jewere ndị Igbo ozi n'ụdị a ebee ka ndị Igbo nọkọsịrị ọnụ kpaa sị unu jewere ndị Igbo ozi na ụnụ wụ ọhaneze na ụnụ na-represent ndị Igbo emean họ na unu kunizie unu eje kwuo ife sọrọ ụnụ ọgodu na ụnụ na ụnụ na-represent ndị Igbo na ụnụ na-ekwu maka na ụnụ wụ ọnụ na-ekwuru ndị Igbo ọ Igbo ya agwa unu ife unu ya ekwu mana ọ nwere ka o si wee dị na a sị na unu ejewegoro ije onye edunyere unu ozi anyị na-amata na na ọ dị ka ndị na-eje ozi a wụ ndị ha nwere ife ọzọ ha na-achọ na wụ ndị a sị na-alụrụ ndị Fulani nwa n'ọrụ maka ụnụ unu gere ntị n'ife onye a na-ekwu ọfụma ụnụ ya ghọta kele ife mee na 1966 ebe a ka o bidoro ọ nya ka nwoke a na-ajụ onye a ebe a ọ họ na 1966 ka o bidoro ife ebidogori since ebidogo gbuwe ndị Igbo since tupu 1966 1966 wee gbuo ndị nwa na-egburu mmadụ 20 onye Igbo so na Colonel Unegbe nke sị na ọ ya ebunye ha ngwa agha ngwa na elu ọ sị na ọ ya ebunye ha ngwa agha na ọ ya emepe ụzọ ebe ngwa agha dị ọ wụrụ na ife ndị Igbo kpakọrọ ọnụ na a ya egbu ndị dị etu a na a ya egbu ndị Fulani kele ife wụzi na onye Igbo ya ajụ na ọ ya enye ha ngwa agha ya wụ na ife onye a na-akọwa na o nweghị mgbe ndị Igbo ji wee kpaa nkata or tụọ atụmatụ na ha ya eje gbuwe ndị Fulani ife a wụ ọtụtụ ụfọdụ n'ime ndị ọchịagha ndị army ji aka ha hazie n'onwe ha na ha ya eme ife dị etu a ka ha wee zọpụta obodo a na-akpọ Naijiria maka a sị na o nwere ife chere anyị n'ọdịnihu na-abịa ha nwa wee jiri nke ahụ unu na-ekwu anya ọ họ sọ ndị Igbo mana ọ na ndị Igbo jupụtara na ndị mere ife a mana ọ họ sọ ndị Igbo o nweghị mgbe ndị Igbo ji wee nwee mkpakọrịta kwenyeta na ha ya eje igbu onye ọ wụna kezi ife a ya eji eje ayịyọ ọ wụrụ na-eje ịyọlụ ndị Igbo ọ taa ka egbuwelu tupu nke ahụ meri ọ na-akọwa na eteena egbuwelu onye na-ekwu ife a na-akọwakwa na i nee anya ọhaneze adịgo ụzọ ibụọ kịta ọhaneze ndị Igbo ọ nya melu o ji dịka a na-akwụnyeziri ọhaneze ndị Igbo ụnụ mara nke abụọ Isiguzoro ụnụ na-anụ maka Isiguzoro nya ọ bụ junior ọhaneze president mana Isiguzoro aformgo Ọhanaeze ọzọ wụrụzie onye isi ọ dịkwazie ka ụfọdụ ndị Igbo ọ na-ekweta n'ife Isiguzoro ha na-ekwu unu na-anya n'eziokwu unu ma na ọhọ Isiguzoro ha kwesịrị ibu ụzọ mana dịka etu Ọhanaeze nke Iwuanyanwụ na-achị si eme ọ dụzie ka ya asị na ndị Igbo ụfọdụ je na-akwụnyereziri Isiguzoro dịka ọ ha nwa Ọhanaeze faction mazi ife ha na-eme kelee mgbe igbo kwekọta na eje yọọ maka igbo ekwekọtaghọdu na ha nwa sị sị gbuo ndị fulani igbo ekwekọtaghọ sị sị gbuo onye ọwụna igbo ekwetaghọ nweghọ mgbe igbo zuru melu nzukọ sị ka anyị gbuo ndị dị etu a ụfọdụ ndị n'ime ndị army ụfọdụ ndị ọchịagha n'ime ndị army sị na ha ya egbu ọ bụrọ sọ ndị Igbo nọ n'ime ha mana ndị Igbo ka anyị ma onweghị mgbe ndị Igbo ji sị gbuo Akịntọla gbuo Ahmadu Bello gbuo Tafawa Balewa onweghị mgbe ndị Igbo ji kwekọrịta sị na a ya egbu ndị dị etu a ọ ndị nọ n'ime army sị na ha chọrọ ime ife dị etu a kezi ife eji wụrụ Igbo niile ya na-ata afụfụ ya abịakwa kịta ụfọdụ asị na ha na-eje ịyọ maka ndị Igbo ịmakwa ife na-aza ịyọ maka ndị Igbo ife ị na-ekwu wụ I accept n'ikwetala ya ka m sụkwue n'oyibo I am guilty guilty of gịnị n'ikwetala na ife ọjọọ niile na ọ ndị Igbo mere ife ọjọọ niile ma igbu ndị Igbo kedu ndị ka anwụ n'agha kedu ndị ka anwụ maka coup ahụ kedu ndị ka anwụ tupu e mee coup ahụ kezi ife eji kweta na ọ ndị Igbo ka ikpe mara a ka na-egbu unu ya na ikweta ha na je yọọ ọnọdụ agbanwee ife niile na na-ekwu kịta nwoke ekwuchago ebe a na ọ ka m mee ife oyibo na-akpọ torchlight ka anyị nenekwa anya ịmakwa ife na-aza consequences of begging admittance of crime ka ọwụ n'ikweta n'imere ya na ị dị guilty nke ya na echi na ekwukwa sị gị maka na ị dị guilty nekwa ife a ya eme nekwa ife na ya eme ị na-aza yes maka ife na-aza na ị dị guilty n'ikweta n'ife ime ho na ị dị guilty wụ na imere ife anyị eme anyị eme kedu ife ndị Igbo mere ihe eji sị na ndị Igbo dị guilty makwa the implications na echi 1966 coup o nweghị oge ndị Igbo ji kwekọta ndị Igbo kwere n'Aburi Aburi a enweghị mgbe e ji sị ka egbuo onye ọbụla n'Aburi Aburi Accord e mere na Ghana o nweghị mgbe e ji sị ka egbuo onye ọbụla ọ maka udo ka eji mee Aburi mana ụfọdụ ọfịsa n'ime ndị army jere gbuo ha ma ife ha ji gbuo ka ha wee n'ụdị na ọ ka e wee zọpụta Naijiria o nweghị mgbe o ji wụrụ Igbo coup o nwere ife nwoke a kwulu elder a kwulu okwu kịta nwere ọ ma history hinne o nwere ife o kwulu achọ nke ije browse ya mana m enebara ya anya ka m nwere ike ọ sị walloping the west anyị jegodo nene topic ahụ anya mara ife ọ wụ mere eji wee gbukwuo Shodeinde na Ademulegun ọ sị na coup a wụ ife a na-akpọ coup a wụ ife a na-akpọ preemptive ị ma ife na-aza preemptive n'oyibo igbochi ife na-achọ ịbịa abịa imekwa ife ife dịka ife ahụ na-achọ ịbịa abịa ka i wee gbochie ife ahụ na-achọ ịbịa ife ọjọọ etu o si wee kọwa sị na ma ndị Hausa ma ndị ọzọ gasị na-enwe aṅụrị maka ife melu maka ndị a na-achọkwa ije yọ history obido na 1966 history of igbu ndị Igbo obido na 1966 o bidohọ maka ụfọdụ na-ajụ ihe ọ sị na ọ 1966 a mere ọnọdụ ji wee ghasa e wee na-ajụ ha ọ na 1966 ka mkpamkpa a na-eme ndị Igbo bidoro unu etekwana ndị Igbo apịtị ka a na-agwa unu don't rub Igbo people don't smear them with mud don't rub our faces on the mud anyị nwa ka a ya-ayọ a sị na achọgharị achọwa ndị kwesịrị ịyọ na ọ ndị Fulani ya-ayọ ọ ha nwa ya-ayọ anyị na-asị anyị biko gbaghalụ na ha emejọgo na ọ ha nwa kwesịrị ịyọ na ọhọ anyị kwesịrị ịyọ nwoke a kwuru ọtụtụ ife ife awụ ife a nwoke a kwuru na ọ ka ọ bịa dị m ka m na-agụ history textbook so i were ife onyonyo a kịta ị gbasa ya ị malụkwa ebe ị ya-acopy dewe maka ọdịnihu nwoke a bu ife n'isi o kwuru ọtụtụ ife dịka m si gwa ụnụ ọhọ ndị okenye niile ndị Igbo dị nzuzu o nwechara ndị dị mma ị ma na a na-akpọta ndị okenye ha na ha emego ka a sị na ha awụhọ ndị okenye nwekwara ndị ife dị n'isi ka ji eme ife ndị na-eme ka okenye ndị be anyị ebe a ka m sị ka hapụ na ya gbasaa ozi a na-efe ozi a subscribe kwa na ọ na ị subscribe bụ maka ọ subscribe ahụ ma ị gbasa ya eme na anyị nwa enwekwa ike butekwala ụnụ ụdị akụkọ a n'oge ọzọ